ndewonu ana m anabata ụnụ na YouTube chanel nke anyị n'ụbọchị nke taa anyị ga na-akọwa ihe gbasara React React bụ ngwaọrụ eji emepụta ibe weebụ nke a na-akpọ JavaScript Library React bụ ngwaọrụ ndị ụlọ Facebook mepụtara n'afọ puku abụọ na iri na atọ React bụ ihe nke a na-eji kepụta ihe a na-akpọ user interface na JavaScript ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ ọ bụrụ na ị chọọ iwepụta ị chọọ iji React kepụta ibe webụ kee otu ị ga-esi ji ya bido kepụtawa webụsaịtị ihe mbụ ị ga-eme bụ ị ga-ahọrọ e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ị ga-ahọta nke mbụ ị ga-eme bụ ka ị họrọ anyị ngwaọrụ nke a na-akpọ Node.js ị ga-abịa na ịbịa n'ibe weebụ nke a na-akpọ nodejs.org.n en ọ bụrụ na ị bịa ebe a ị ga-adaunloadrụ anyị Node.js ihe ọzọ ị ga-ajụkwa bụ kee ihe ndị ị ga-ama tupu gị ebido ji React kepụtawa ibe weebụ ihe ndị ọzọ ị ga-ajụkwa kee ihe ndị ị ga-amatacha tupu gị ebido ji React kepụtawa webụsaịtị nke mbụ bụ HTML nke abụọ bụ CSS nke atọ bụ JavaScript ị ga-amatarịrị ihe atọ ndị a tupu gị eji React kepụtawa webụsaịtị gị ka anyị bidonụ jinụ React kepụtawa webụsaịtị ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka ị bịa n'ihu kọmputa gị ka anyị họrọ nụ folda nke a ga-eji kepụtawa webụsaịtị nke anyị ga-eme na React chetakwa na ị ga-ejikwa chetakwa na ị nwere ike imepụtakwa folda gị na ebe ọbụla ị chọrọ na kọmputa gị ma m edosi ya n'ihu ebe a ka ọ nọrọ anyị n'ihu ka ọ gbara anyị ọsọ ọsọ ịhọta ya ji emepụta webụsaịtị anyị nke ọzọ gaakwa na VS Code gị ọ bụrụ na ị gaa na VS Code gị gaa mepere anyị folda nke ahụ anyị họrọ ugbu a ihe ọzọ ị ga-eme bụ ị ga-ajụzi keezi otu anyị ga-esi ji React kepụtawa webụsaịtị nke ọzọ ị ga-eme bụ mepere ihe a na-akpọ terminal kee otu ị ga-esi mepekwa terminal na VS Code gị ị nwere ike imepe tamina gị n'ụzọ ọzọ dị iche n'iche ị nwere ike jikwa ihe a na-akpọ um, ị nwere ike jikwa nke a na-akpọ CMD CMD bụkwa tamina nke na-anọkwa na ka a gosikwanụ ihe bụ CMD CMD bụkwa tamina nke na-eso windo abịa ọ bụrụ na ị nọ na windo gị ị nwere ikekwa isikwa ebe a ka e kepụta React gị mana m na-achọ ka anyị si na ime VS Code tamina kepụtawa React webụsaịtị anyị gị ihe ọzọ ị ga-eme bụ pịara anyị nke a na-akpọ npx create React app nke a bụ kọmand ị ga-eji kepụta React app gị

webụsaịtị gị na nke ọma ị ga-ahụ ọ ga-edere gị happy hacking enwerekwa ụdị ọzọ ị nwere ike iji kepụtakwa webụsaịtị nke a na-akpọkwa Vite enwerekwa a na-akpọkwa Vite mana m na-achọ ka anyị mụta bụ enu nke a na-eji otu ị ga-eji npx create react app command kepụta react gị ihe ọzọ m chọrọ ka anyị kọwakwa bụ ihe a na-akpọkwa component ka anyị kọwaa nụ otu react application ọ bụrụ na ị kechaa react app ị ga-ahụ na ọ ga-ebupụtara gị ihe dị otu a ọ bụrụ na ị mepee foda ọ ga-eke foda ọhụrụ ihe ọzọ ị ga-amatakwa o kere gị foda ọhụrụ ahụ ihe ọzọ na-ezizi gị ụmụ ihe ndị a niile niile dị iche iche iche ihe ị lee anya ị ga-ahụ na enwere nke a na-akpọ package.json nweekwa nke a na-akpọkwa ka m mepee nụ nke a enwere e ike wetukwa ihe ala enwere ihe ọzọ ị ga-apịkwa bụ ọ bụrụ na ị kechaa faịlụ ị ga-amakwa ka ị baa n'ime enwere ihe a na-akpọkwa kọmand ị ga-apịa ihe a na-akpọ cd ka ị baa n'ime react course in igbo a ọ wụ folda react a e kere ị ga-aba n'ime react course in igbo ị baa n'ime ya ị ga-ahụ na ọ baala n'ime ya ihe ọzọ ị ga-eme ị ga-apịara nke a na-akpọ npm run start ọ ga-enyere gị aka ka kọmand a npm run start ga-enyere gị aka ka React application gị a bido ọ ga-ebido ọ bụrụ na ị pịa npm run start a maọbụ npm start ọ ga-eme ka webụsaịtị ọ ga-eme ka React webụsaịtị anyị kepụtara na VS Code a pụta na browser anyị ka anyị gbakwanụ ngwa ngwa kọwaa nụ otu ihe ndị a na-akpọkwa ihe ọtụtụ ihe ndị nọcha na ime react ọ bụrụ na ị lee anya ebe a ị ga-ahụ nke a na-akpọ folda ọ bụrụ n'ime folda e nwere ihe a na-akpọ ofu react application na-enwe ofu html ofu html ọ ga-enwekwa id ọ ga-enwe id nke a na-akpọkwa root ị bata n'ime src folda ị lee anya ị ga-ahụ na anyị nwere app.js na app.js a bụ ọ bụ ebe react gị na-edosacha e koodu niile o ji arụ ọrụ ọ bụrụ na i bido ji React gị depụtawa koodu gị ka anyị mepeenụ React anyị na browser ka anyị hụkwa otu ọ dị ọ bụrụ na i lee anya ebe ị ga-ahụ na React ekepụtala website anyị ị ga-ahụ i lee anya na ihe a bụ website ọhụrụ React kepụtaara anyị ka a kọwakwanụ ihe bụ React component anyị na-akọwa component ọ ga-enyere anyị aka ịmatacha otu e si eji React arụ ọrụ ihe ọzọ m ga-achọkwa ka e mee bụ ọ bụrụ i lee anya ị ga-ahụ na React ejiri aka ya keere anyị koodu ndị a niile i lechaa anya ebe a React ejichala aka ya kee koodu ndị a niile ma CSS nke a ka anyị batakwa n'ime app.js a ihe a bụ ihe a na-akpọ React component React bụ e nwere ihe a na-akpọ React component React component bụ ọ bụ ọ dịka function na javascript mana ọ na-eme ihe a ka a na-asị ọ na-return ọ bụrụ na i lee anya na line 5 ị ga-ahụ ebe e dere return ọ na-return html code nke anyị na-akpọ jsx ihe m ga-achọ ka anyị mee bụ ka anyị wepụchanụ ihe ndị a niile React nyere anyị ka anyị wepụ ha niile ka anyị ji aka anyị kee nke anyị hụrụ otu ihe a dị ugbu ihe ọ ga-eme bụ ị nwere ike mechie terminal gị ị hụrụ otu ihe a dị ugbu na i lee anya ị ga-ahụ na anyị gakwaa na website anyị o megharịala ya o deela ya React course in Igbo language ihe ọzọ m ga-achọ ịkọwa bụ ihe bụ component ka anyị kọwaanụ ihe bụ component m ga-achọ ka anyị keenụ folder ọhụrụ ka anyị keenụ folder ọhụrụ n'ime SRC anyị kpọọ ya component ka anyị bịanụ n'ime component folder ka anyị keenụ file ọhụrụ n'ime ka anyị kpọọ ya Igbo

ga-ewebatara anyị component ahụ nke ga-eme ya nke a na-akpọ import ga-emechiekwa ya lee otu ọzọ a ga-esi gwe mechiekwa i mechie ya ebe a e, ka anyị anyị gakwa na web web i- i lee anya ebe a ka anyị re- reloadụọnụ maranụ ihe bụ nsogbu ya. ọ bụrụ na i lee anya ebe ị ga-ahụ na e nwere react component ọ bụ ya bụ react component anyị webatara ebe a ihe bụ otu react component ka anyị bịa- ka anyị ga- gaghachikwa na igbo component ahụ ka anyị kpọọ ya igbo component ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na ihe bụ otu component na-adị ihe ọzọ m ga-achọkwa ka anyị kụzie bụ ihe a na-akpọkwa prop ka anyị kọwaanụ ihe bụ prop na react ọ bụrụ na ị- ọ bụrụ na ị nwere e nwere data ị nwere ebe a ka anyị kpọọ na- anyị deenụ ihe ofu data anyị kpọọ ya let igbo prop equals to ka anyị kpịa arụ ọ bụrụ na data ị nwere ebe a data ị na-akpọ igbo prop a na-akpọ ya temp ọ bụrụ na ị chọọ iwebata ya na ime kọmponent a ka iji rụọ ọrụ na kọmponent nke a na-akpọ igbo kọmponent ihe ị ga-eme bụ ị ga-apịa ihe a na-akpọ atribut ị ga-eme ya ka ebe a na-ede atribut ị ga-apịakwa curly braces weba aha ị ga-eweba aha variable ma data ahụ ịchọ iwebata na nke a na-akpọ igbo component anyị bakwa na igbo component anyị laghachi n'ime igbo component ọ bụrụ na ị bata ebe ka ekpere otu ị ga-esi ka ekpere otu ị ga-eji webata ya n'igbo component ị ga-eme ihe a na-akpọ destructuring i mee destructuring ị ga-ewebata ya ugbu na anyị enweghị ya na ọ bụrụ na m chọkwa iji ọ bụrụ na m chọ iji rụọ ọrụ na igbo component ma ihe ọzọ m ga-eme bụ m ewebata ya n'ime curly braces ọ bụrụ na m webata ya n'ime curly braces m webata ya ebe a na ka anyị kpọọ ya my prop ị ga-ahụ ya ọ ga-ebupụtara anyị ị ga-ahụ na ọ ga-ebupụtara anyị lee ya my prop temp ịhụna na anyị enwe ịhụna na data nke anyị anyị si n'ime app.js webata na igbo kọmponent anyị ejiri ya rụọ ọrụ ebe a ị hụrụ ya ebe a ka anyị kọbanụ ihe bụ state na react ọ bụrụ na ị nwee data ịchọ itiba n'ime variable gị or ịchọ itizie na ime ime variable gị enwere ihe ị nwere ike ijikwa ihe a na-akpọ use state na javascript na react jie kpata aka jie jide variable gị na react ka m gosikwa gị otu ị ga-esi ji ya mee ya otu ọ dị na ọ bụrụ na i lee anya na ihe a kpọrọ ihe anyị dere na line ọnụọgụgụ nke isii a bụ ihe a na-akpọ state na React ị ga-eji weba data ọbụla bụla dị iche n'iche nke ọbụla ị chọrọ ka ọ nọrọ gị n'ime variable use state nke a ana ihe a na-akpọkwa ya hook na react ma anyị ga-akọwakwa nke ọzọ a na-akpọkwa hook na react ka anyị kọwakwanụ ihe a na-akpọ managing of state na react ihe ya na-akọwa ọ bụrụ na i lee anya ebe a ị ga-ahụ na anyị nwere anyị na-eji nke a na-akpọ use effect ọ bụ ya anyị na-akpọ hook na react ọ bụrụ na ị bịa na peji a ihe ọ na-akọwa ozugbo peji a mepere nke anyị na-akpọ elu life cycle ọ bụrụ na o mepe ha na ọ ga-egosi anyị na ọ ga-abịa ebe a console log gwara anyị na peji emepeela deere anyị nke a na-akpọ component mounted ọ bụrụkwa na ị pụọ na peji ọ ga-edekwa nke ọzọ a na-akpọ component unmounted ọ bụ ya anyị na-akpọ life cycle na react ka anyị kọwakwa ihe bụ list na react ọ bụrụ na ị nwee ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nọ n'ime array ihe ịchọ ịma na ị ga-ejifu ofu ihe ndị a wepụtawa ihe ndị ofu ofu ofu ọ bụrụ na ịchọ iwepụta ihe a na-akpọ list na React ihe ị ga-eme bụ ga-eji nke a na-akpọ item dot map ihe ọ na-akọwa na ọ ga-ewepụtara ihe ndị a niile ofu ofu wepụtarakwa nke a na-akpọ list item a ka anyị gakwanụ na web page a ka anyị lee ya anya ile ya anya ị ga-ahụ na e wepụtara ya ụgụ ego oche o wepụtara ya ha niile ofu ofu ihe a na-akpọ list na React ihe ọzọ yiri elekwa ya bụ ihe a na-akpọ ha key ihe key a pụtara na ọ ga-enyecha ofu ofu list item ndị a niile ọ ga-enyecha ya ọ ga-enyecha ya ọnụọgụgụ dị iche n'iche nke nọchara onwe ha ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ list na react ka anyị kọwakwanụ ihe bụ conditional rendering na React ihe ihe a na-achọ ịkọgbara anyị bụ na ọ bụrụ na ihe a bụ ezie ọ bụrụ na prop nke a kpọrọ igbo prop bụ ezie ọ ga-egosi anyị ndewo ọ bụrụkwa na ọ bụghị ya ọ ga-egosi anyị laba ọ bụrụkwa na ebe ebe a anyị siri webata prop ị ga-ahụ na prop a wụ ọ bụ ezie o nwere data n'ime ya ihe ọ ga-egosi anyị na-abụ anyị lee anya ọ ga-egosi anyị ndewo ile anya ebe ị hụrụ ya ọ gosila anyị ndewo ọ bụrụkwa na anyị wetuo ya ebe a we- we- awepụ ihe anyị dere ebe a enweghịzi ihe nọ n'ime ya ị ga-ahụ na ọ ga-egosi anyị laba ị hụrụ ya ka anyị kọwakwanụ ihe bụ event handling na react ọ bụrụ na otu i si nwee component nke a event handling bụ otu ị ga-esi ji- ọ bụrụ otu a na-asị asị pịa nke a ma ọ mee nke ọzọ na React ọ bụrụ na button nke anyị kepụtara ebe a na ọ bụrụ ile anya ị ga-ahụ na anyị nwere obere button anyị kepụtara ebe a ọ bụrụ na m pịa ya ebe a na ị ga-ahụ na ọ ga-egosi m button clicked ọ ga-egosi m ihe anyị dere button clicked ị hụrụ ya ọ bụ ihe a na-akpọ event handling na react ka anyị kọwakwanụ ihe bụ form and form na user input na React ọ bụrụ na ịchọ ide form na React ka otu ị ga-esi jiri dee ya ihe ị ga-eme bụ lee ihe ebe anyị dere form idecha ọ bụrụ na idecha input tag gị HTML nke a na-akpọ JSX n'ime return statement a ihe ọzọ ị ga-eme bụ ga-edebara anyị nke a na-akpọ on change ọ bụrụ na ị lee n'ebe a anyị edele JavaScript code ihe anyị dere ebe a na-abụ javascript code lekwa nke a bụkwa javascript a na-akpọ handle change ihe ọ ga-eme na-abụ anyị ile anya anyị na-asị on click ka on change ka ọ kpọrọ anyị function a ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-ewebara anyị aha aha anyị wetara ebe a event dot target dot value ọ ga-ewebara anyị ya n'ime username ebe a ọ bụrụkwa ebe ebe ị ga-ahụ na anyị na-aconsole log username a ka anyị le na-emerakwa ihe ọ ga-eme lee otu ọ dị anyị kpọọ ya temple ọ bụrụ na m sọmitie ya ịhụ na o derila anyị submitted temp o werela aha ahụ webara ya ọ ihe a na-akpọ fọm na input na react ilekwa anya n'ezi ị ga-ahụ na otu anyị siri dee fọm anyị nwerekwe nke a na-akpọkwa on submit n'isi ya ile anya ị ga-ahụ otu esi decha on change anyị ga-ahụ na ọ dị iche na nke otu a na-esi dee ya na html ka m were obere ohere kọwakwa ihe bụ jsx na react ọ bụrụ na ile ya ebe a ị ga-ahụ n'ime return statement anyị edeela anyị edeela e nwere html edega n'ime return statement ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ jsx na react ka anyị kọwakwa otu ị ga-eji jiri css ka anyị kọwakwa otu ị nwere ike iji dekwa css na react gị ọ bụrụ na ebe a ị ga-ahụ na enwere ihe emere import import ị ga-ede aha ya ihe ị ga-eje ọzọ ide ha na import ga-ede aha ga-ede aha faịlụ ahụ ga-ede faịl path ya dee faịl path ide import ga-ede faịl path ya leekwa faịlụ a kpọrọ ebe a app.css ị ga-ahụ na ya edeela ihe ahụ css niile ka edere css ebe a ihe ahụ css edere bụ otu esi webatakwa na app.js ime import ime import enwerekwa otu ọzọ ị nwere ike iji dekwa css gị na react ị ga-eji nke a na-akpọ inline ọ bụrụkwa na ịchọ ide inline css gị na react lee otu ị ga-esi dee ya ọ bụrụ ide atribut nke a na-akpọ style ị ga-amara na ị ga-edebakwa object n'ime ya otu ọ si dịrị ihe a bụ inline css na react ka m werekwa obere ohere kọwaa ihe bụ hook na react ọ bụrụ na ile anya anyị nwere ihe edere ebe a na-akpọ use state ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ hook na react e nwerekwe nke a na-akpọ use effect nwekwe ọtụtụ n'ime n'ime ha nwekwe nke a na-akpọ use context ọ bụcha ihe ndị a na-akpọcha hook na react ọ na-enyere anyị aka iji rụọ ọrụ na react anyị ga-akọwacha ha ma ọ bụrụ ma anyị na ihe nkụzi nke ndị ọzọ na-abịa bụ ma ihe anyị chọrọ ka anyị mee ka nkụzi nke a bụrụ nke a na-akpọ introduction ka ọ dị obere ma anyị ga- na izu nke na-abịa abịa anyị ga-ewepụtakwa otu niile a na-esi eji react kepụtawa webụsaịtị niile dị iche iche anyị na-arịọkwa na ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị unu mma na nọnyala anya tinyere anyị aka na subscribe button nke ahụ ma tụsarakwa anyị ozi a pịa na share tụsara anyị ozi nkụzi nke webụsaịtị a n'asụsụ Igbo ma tinyere anyị aka na bọtịn nke ịhụnanya nke a na-akpọ like bọtịn gbaa mbọ ka i tinyere anyị aka na subscribe button ka YouTube nwee ike tụsara anyị ozi nkụzi nke web development na asụsụ Igbo ndewo